But he said he bent down and kissed him and he said he cried when he saw him and covered him, put the sleeping bag on him and left him. Left him on the snow.
Bhí Crean tar éis níos mó ná deich mbliana a chaitheamh le Scott. Bhí sé páirteach san dá eachtra, agus thaistil na mílte míle thar farraigí an domhain in éineacht leis. Chlúdaigh siad an puball le sneachta agus d'fhág siad é ina charn cuimhneacháin. Deineadh scéal mór de bhás Scott, agus cé gur moladh é féin agus a chuid chompánach as a laochras, bhí go leor ceisteanna ann nach raibh freagra le fáil orthu.

Bhí Sasana fós faoi smúid an bhróin de bharr bhás Scott nuair a d'fhill an Cuiríneach. Bronnadh bonn Albert air as an aistear éachtach a rinne sé chun Teddy Evans a thárrtháil. Ach anois agus Scott básaithe in Antartaice, ba chosúil go raibh deireadh le heachtraí Tom Crean.
Ar ndóigh, bhí pátrún iontach caillte ag Crean agus cheapfá go gcaillfí é ar ais isteach sa Chabhlach Ríoga agus d'fhillfeadh sé ar bheith ina mhairnéalach agus go mbeadh deireadh lena scéal. Ach níor tharla mar do bhí pátrún eile aige. Chinn Ernest Shackleton ar iarracht amháin eile a dhéanamh chun clú agus cáil a thuilleadh dó féin.

Bhí plean nua ar fad ag Shackleton. Tar éis cósta na Antartaice a shroisint ar thaobh an Atlantaigh, thógfadh sé meitheal bheag fear leis, an Cuiríneach ina measc, agus shiúlfaidís trasna na Antartaice thar an Mol go dtí an taobh eile. Dúirt go leor gur ag cur lámh ina mbás féin a bhí siad.

Bhí an samhradh an-fhuar agus bhí na farraigí calctha le hoighear agus theip ar an Endurance a bealach a dhéanamh tríothu. Agus de réir mar a bhí na míonna á gcaitheamh agus an geimhreadh ag teacht, dhaingnigh an pacoighear a ghreim ar an long. Chun an buaireamh faoi céard a d'fhéadfadh a tharlú dóibh a chur as a gceann, tugadh tascanna éagsúla dos na fir. Ó na litreacha a scríobh Tom Crean abhaile, is cosúil nár chuir rudaí beaga mar sin isteach ná amach air. Bhí an t-iomlán feicthe cheana aige. Bhí sé an-tábhachtach go mbeadh daoine dá leithéid ann, an t-ardú meanman i measc an chriú a bhí Crean in ann a chur i bhfeidhm lena chuid amhránaíochta. agus níl mé ag rá go raibh sé go maith ag an amhránaíocht, ach go mbíodh sé i gcónaí ag spraoi agus mar sin de, agus bhí sé in ann daoine eile a ardú agus a thabhairt leis.
keeping people busy, I think, was, was very important. And entertainment was very important as well. And football matches and things, which uh, Tom Crean was great at, I gather, and used to tackle people by just lying on top of them. He might have been a useful man playing for Kerry these days. B'é an cúram a tugadh don Chuiríneach aire a thabhairt do na madraí a tharraingeodh iad trasna Antartaice chomh luath agus a bheadh an t-oighear ag leá agus an Endurance scaoilte dá ghreim. Bhí sé chomh maith sin chun an cúram seo a dhéanamh gur thug na fir 'Máthair' air mar leasainm. There was a new lot of puppies came and he had them. He had them up in his arms. He was mad about dogs, he was mad about animals. Choinnigh Shackleton meanma na bhfear in airde i gcaitheamh an gheimhridh. Is cinnte go mbeidís ag bogadh ar aghaidh arís san earrach. Ach bhí greim fós ag an oighear. Tar éis bheith greamaithe ann le hocht mí, bhí greim daingean ag an bpacoighear ar chabhail an Endurance, agus thosnaigh sé á fáisceadh. Rinne an fear ceamara scannán den chriú ag tréigean na loinge. Bhí deireadh leis na brionglóidí faoin máirseáil trasna Antartaice agus faoi fhilleadh abhaile slán sábháilte. Sheas an Endurance i gcoinne na bhfórsaí millteacha ar feadh coicíse. go dtí gur theip ar an gcabhail agus scriosadh í. Tar éis ceithre mhí de sheoladh anonn is anall ar fharraige reoite,

Probably Shackleton realised he'd be one of the few people who could face up to doing a job like that, which had to be done. Bhí siad ag seoladh sé lá sula bhfuair siad a gcéad amharc ar thalamh. Meall sceirdiúil carraige gan lonnaíocht ar bith ann a dtugtar Oileán Elephant air. Bhí sé mhí déag ó leag aon duine cos ar thalamh tirim. Ach ba ghearr a mhair an faoiseamh. Bhí Oileán Eilifint ar cheann de na háiteanna ba sceirdiúla a fhéadfaidís a roghnú le teacht i dtír ann. Bhí siad loctha idir aigéan agus aillteacha do-dhreapaithe. Ní raibh seans dá laghad go dtarrthálfaí ansan iad. bheadh orthu iad féin a tharrtháil. Chinn Shackleton ar chúigear fear a thógaint leis sa bhád tharrthála ba mhó dá raibh aige agus féachaint le hoileán a raibh lonnaíocht air a shroisint. B'é Georgia Theas, a bhí níos mó ná ocht gcéad míle mhuatha thar an bhfarraige ba ghairbhe ar domhan, an t-oileán ba chóngaraí dóibh. D'impigh Tom Crean ar Shackleton é a thabhairt leis.
Deir nár ghoill éinní comh mór air agus a ghoill seasamh timpeall ag déanamh gan éinní a bheith le déanamh aige. Sin é is mó a ghoill air. Comh fada is go raibh rud éigin le déanamh aige Crean bhí sé sásta amach agus. Ní choimeádfadh madairín bhaile ag baile.

one bad hit and one capsized, they were out of it, they were gone. Lochtaigh siad an James Caird le soláthairtí i gcomhair an aistir. Tráthnóna Luan Cásca, shleamhnaigh an bád beag tarrthála amach as an gcuan agus thug aghaidh ar an Aigéan Theas. D'fhág siad beirt fhear is fiche ina ndiaidh ar Oileán Elephant. Agus b'ar an mbád beag tarrthála sin a bhí beatha na bhfear sin ag brath. Bhí fhios acu uile gur ag cur a lámh ina mbás féin a bhí lucht an bháid. Tuigtear dom uaireanta go bhfuil Crean ana-láidir ach go mb'fhéidir nach bhfuil sé iontach maith ar a chosa. Tá sé beagáinín spágach nó rud éigin mar sin. Titeann sé, má tá poll ar bith ann, titeann Crean isteach ann. Ach láithreach nuair a bhaineann sé amach bád, nuair a bhíonn sé ar bhord loinge nó ar an bhfarraige,

of what Crean went through, quite beyond our natural comprehension and in your face all the time.
Tá Crean istigh ansin i gcónaí, i gcroí na stoirme, agus é ag gáirí agus i mbun a chuid oibre agus.

Loved the mountains of Mourne, but God alone you'd only know the words, but no voice. Chaith Shackleton, Tom Crean agus an chuid eile den chriú ceithre lá dhéag ag coraíocht leis an Aigéan Antartaigh, agus iad ag súil go raibh siad ar an gcúrsa ceart. Agus ansin, ar an gcúigiú lá déag, b'in é é. cósta Georgia Theas. Tar éis teacht slán as timpist ar an gcladach, tharraing na fir an James Caird suas cuas cúng agus lig siad a scíth tamall. Ba mhíorúilt é gur bhain siad an méid sin amach, ach ní raibh a dturas thart go fóill.